an bi an tanga ɲini alahu taala fɛ ni ka bɔ seyitanɛ tɔɔrɔ ma min kɛra farala bonfɛn ye ka bɔ alahu taala ka hinɛ na seyitanɛ min kun ka bon n'a dɔgɔyara yɛrɛ bonya ani hasidiya kɛra sabu ye ban ala kana an kɛ yɛrɛ bonyana ye ala kana an kɛ hasidi ye seyitanɛ kunna kun ka di jɔyɔrɔbaw tun b'a bolo mɛ nin fɛn fila kosɔn a bɛɛ tiɲɛna o n' ala ye fɛn o fɛn di i yɛrɛ ma ni i baara kɛra nin fɛn fila dɔ la kelen ye min ye seyitanɛ sɔrɔ an karamɔgɔ b'i sɔrɔ dɛ i bonya o bonya ni hasidiya don i na i bɛ kunna bɛ goya i kɛra maaba i kɛra faama i kɛra dɔnnibaa ye kana sɔn yɛrɛ bonya ma kana sɔn hasidiya ma kira ko sallallahu alaihi wasallam ko hasidiya bɛ mɔgɔ ka ɲuman dun k'a ban i n'a fɔ tasuma bɛ dɔgɔkuruba ɲimi k'a ban cogo min yarabi ala ka don an ni seyitanɛ cɛ dɛmɛ ɲɔgɔn minnu b'a la ala ka don an n'olu cɛ naam an bɛ kalan sinsin ni alahu taala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ n'o ala de bɛ n'a laban mɔgɔ caman ye kow daminɛ a ma laban olu ɲɛ na dɔ yɛrɛ y'a laban o t'a daminɛ cogo dɔn mɛ masa min y'a daminɛ ni o masa in de b'a laban a bɛɛ ye ala min ta ye a bɛɛ bɔra ala min bolo wa a bɛɛ bɛ ka kɛ ala min ɲɛ na wa a bɛɛ bɛ sara ni ala min ka sarala ye wa a bɛɛ bɛ segin ka taa ala min ma ale de b'a daminɛ cogo dɔn a b'a daminɛ yɔrɔ dɔn a b'a daminɛ waati dɔn a b'a daminɛbaga dɔn wa a bɛna taa laban labanko min na masa in de bɛ o dɔn bani n bɛ to k'o f'i ye n'i bɛ fɛn kɛ a kɛ o ala in de ye n'i bɛ sɔn fɛn ma sɔn a ma o ala in de kama ni i bɛ ban fɛn min ma ban o ma o ala in de kama n'i bɛ min kanu o kanu ala kosɔn n'i bɛ ban min na ban o la ala kama n'i bɛ fɛn di a di ala kama n'i bɛ fɛn minɛ a minɛ ala kama n'i bɛ dimi dimi ni ala ko ye n'i bɛ diɲɛ diɲɛ ni ala ko ye n'i fari bɛ foni a to ala ko k'a foni n'i fari bɛ fa faga ni ala taala ka mɔnɛ ko ni ala dimi ko ye bani n'i y'a kɛ mɔgɔw ye ni ala tɛ fu don dɛ mɛ n'i y'a kɛ ala ye mɔgɔw y'a dɔn mɔgɔw m'a dɔn masa in ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ kama a tigi t'a kala ma i bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ kama a t'a dɔn i ye i bɛ fɛn kɛ mɔgɔ kama a t'i sara n'a ɲɔgɔn ye mɛ ala ye masa min ye a ko la yudi'u ajiral muhsinina a tɛ ɲuman kɛla ka ɲuman tiɲɛ ɲuman dɔgɔyara a b'a sara a dɔgɔyara a b'a sara a bonyana a b'a sara wa juguman yɛrɛ bɛ o cogo kelen la dɛ diɲɛ nɛɛma jaasilen bani ala ta de don alikiyama o hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen faama in ta don a so fila in bɛɛ hɛrɛ y'ale masa in min ta ye ala k'a d'an ni silamɛw ma naam Summa salatu salamu ala habibina wa shafi'ina fil kiyama an bɛ soli ka taa ala ka kiraba in kan min ye an dondaba ye an jigi bɛ cɛ min kan ŋɔni an ka soronadonniba n'o ye an ka afɔka ye alikiyama jɔkɛnɛ kan Yawmal kiyamati don, bɛɛ boli don, bɛɛ jɔrɔ don, siran don, hami gɛlɛn don, kamanagan don, e Ala, muso bɛ boli a den natɔ ɲɛ janko a den kana a kunko fara a ta kan, dutigi bɛ boli k'i dogo a muso la a kana ɲin ka a dulon naya. mɛ cɛ min ni bɛɛ jigi b'a kan kiraw jigi b'ale de kan nabiɲumaw jigi b'a kan silamɛw jigi b'a kan ala jɔn ɲuman bɛɛ jigi ye ala kira ye salalahu alayhi wasalama don min bɛɛ danbe bɛ waraka cɛ min n'a ka somɔgɔw danbe bɛ to yen an bɛ soli o kan

tfɔoni sise bilalen kɔ ɲɛfɛ walima sɛti bilalen kɔ ɲɛfɛ sisan fɛ dɛsɛ dɛsɛ sisan fɛ dɛsɛ dɛsɛ walima sisan ka ka2si ka2si ya bi ala k' nafa barika ye ban an seginna norodeninin ka kɛnɛ kan ala folen kɔ ka soli a ka danfɛn kuntigi kan minnu ye olu jira an na k'u ko fɔ an ye olu waleɲumandɔn o y'an ma wajibi ye sɛki jijɔ alimami a n'an kɔ karamɔgɔ gawusu n'a dɔgɔ sɛki mohamɛdi larabi jara mɔti Sɛki Shafi bɛ golo kan a n'a dɔgɔ Sɛki Mamadi Ali Sogole sensanni Sɛki Base Sogole bɛ golo kan bani Aseyidi Sɛki Serifu Usumani Madani Hayidara belebele balolen don Bankoni na tari m'a faamu dɛ bani an ma ɲinɛ mori min na mori Alihaji Musa Karabɛnta belebele balolen filɛ Bamakɔ Falajɛ Solola an bɛ dugawu kɛ u ye a minnu bɔsira an na Ala ka lahara sɔnsumaya u ye minnu balolen don an bolo yarabi Ala k'olu mɛn an bolo Ala k'an ɲɛ mɛn u la u ka du n'u ka denbayaw Ala ka barika don u la bani Ala kan'an kɛ kalanden ye kalanden min bɛ a karamɔgɔ dogo ala kan'an kɛ kalanden ye kalanden min b'a karamɔgɔ fitiriwaleya an sigira nurudini ka kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ belebelew fɛ tari m'a faamu dɛ an bɛna fitinin ɲɛf'i ye aw ma o dɔn ko kira salalahu alehi wasalama a ka kumakanw minnu bɛ daminɛ ni alifu ye an ye walanda minnu tɔmɔ o kɔnɔ n'o ye horofu li hijayiya bɛɛ ye lɛtiriden kelen wo kelen an bɛ alifu de kɔnɔ fɔlɔ n'an bɔra yen an bɛ taa arafu wɛrɛ kɔnɔ ɔ alifu ma ban fɔlɔ n'o ye lɛtiriden fɔlɔ ye an b'o walanda kɔnɔ nin ye o nimɔrɔ filanan ye na Kira salalahu wasalama ko bani ko nafolotigi walima aw ka fɔko la baana ala ye se di mɔgɔ min ma nafolo bɛ bange ni mun ye setigi ka setigiya bɛ bange ni mun ye baana ka baanaya bangenan ye jumɛn ye bani n'i t'o dɔn o de ye waleɲumandɔn ye tari m'a faamu dɛ mɛ fɛn tɛ a tɔgɔ ye di e m'a mɛn yan man lam yasikuru bi kalilin la yasikuru bi kasirin mɔgɔ min tɛ se ka waliɲumandɔn kɛ ni fitinin ye o tɛ se k'a kɛ ni belebeleba ye o mɛn bani ala tɛ fitiriwale fɛ dɛ n'ala ye nafolo d'i ma ala waliɲuman dɔn nafolotigi yɛrɛ fana man'a ka nafolo di e yɛrɛ ma faantan a waliɲuman dɔn i bɛ patɔrɔn min bolo n'a y'i sara laadiriya kɔnɔ i ye min k'a ye a y'i ka hakɛ d'i ma a barika da mɔgɔ hinɛn'i na ala kama i ma foyi kɛ n ye mɛ hɔn a wale ɲuman dɔn sadiri ɲumankɛla ani ɲuman dɔnna ɲininkali kɛra ko jɔn ka baraji ka ca jɔn ta ye ko ɲuman dɔnbaa ka baraji ka ca ɲuman kɛbaa ta ye mun na ko ɲuman dɔnna o de bɛ kɛ sababu ye ka ɲumankɛla fari foni mɛ mɔgɔ min bɛ ɲuman dɔn e ye ɲuman kɛ mɔgɔ dɔ ye bani a tigi y'a dɔn i ye mɛ n k'o de bɛ kɛ sababu ye i fari bɛ foni i bɛ dɔ wɛrɛ k'ale ye wa i bɛ se k'a kɛ maa wɛrɛ ye mɛ i ye ɲuman kɛ mun ye mɔgɔ caman kɛ maa jugu ye fitiriwalew don dɛ aa aw fa balolen kun don sebaa ye a hinɛna mɔgɔw la yan ekɔliden dama min ye kalan kɛ aw ka du kɔnɔ hali a t'a dɔw bɔyɔrɔ dɔn aw fa jɔlen bɛ n'a bɛɛ balo n'u ka kalan ye aa aw ka cɛkɔrɔba ye dumuni sama ka bɔ aw kɔrɔ yan k'a sigi o walidenw kɔrɔ mɛ o den ninnu nalen kɔrɔbaya olu ye baaraw sɔrɔ ka jɔyɔrɔw sɔrɔ ka tila ka aw fitiriwaleya ka aw ka du kɛ i n'a fɔ kabi ala k'u da u ma tɛmɛ yen o denw n bɛ kɛ fitiriwalew ye bani mɛ fitiriwaleya kɔsɔn cɛkɔrɔba denw bɛna kɛ cogo di a fɔ olu na sɔn ka dunan wɛrɛ bisimila aa mun y'a sabu fitiriwale tɛ teri m'a faamu o tuma na ni ala ye se di e ma a to i ka se ka dɔn ni barikada ye i ka setigiya bange ni barikada ye e yɛrɛ ka ala barika da wa da la a di mɔgɔw ma mɔgɔw nafa mɔgɔw k'i yɛrɛ barika da kana kɛ dɔrɔn wari bɛ e bolo e ka fɛn bɛɛ dannen don i yɛrɛ ni de la sigiɲɔgɔn t'a diya dɔn fantan t'a diya dɔn diinɛmɔgɔ t'a diya dɔn i somɔgɔ t'a diya dɔn fa somɔgɔw t'a dɔn i bɛ ne ka ta kalama bani o min bɛ e bolo n ko ala ka hɔn de don ala ye mun di mɔgɔ ma n'a m'a minɛ Ala ka di ma o di ma bani ala b'a bɛɛ minɛ ala tɛ min minɛ da ye barika ye ala bɛ fanga di mɔgɔ ma a bɛ tila k'a minɛ ala bɛ wari di mɔgɔ ma a bɛ tila k'a minɛ ala bɛ jama di ma a bɛ tila k'a minɛ ala bɛ bonya di a bɛ tila k'i dɔgɔya ala b'i kɔrɔta a bɛ tila k'i majigin ala b'i kɛ faamaba ye a bɛ tila k'i bɔ faamaya la a bɛ wariba d'i ma ka tila k'i kɛ fantan ye mɔgɔw y'i ye mɔbili kɔnɔ u bɛ tila k'i ye nɛgɛsoni kan i ma faamu masa min b'o kɛ o masa in de tɔgɔ ye ko ala mɛ ala tɛ fɛn min di ka tila k'a minɛ o ye barika yarabi ala ka barika don an na a minɛn tɛ di kuma na tun a ko ala kira ko a ka baro la baro bɛɛ ka di nka kira ka baro ka di baro bɛɛ ye walahi kira ka baro de bɛ mɔgɔ kalan a ko ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye ko a k'a dɔn mɔgɔ jogo ɲuman ko o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ a ka sanu kan e ala sari jogo ɲuman ka ɲi hadamaden la ka tɛmɛ sanu kan k'i pari ni sanu ye sanu b'i tulo la sanu bugulen donnen don sanu sɛniw don b'i kan la sanu bolokɔnina nɛgɛbaw don b'i bolo la hali n'i yɛlɛlen don sanu sabara kan ka sanu duloki don i kan na ni jogo ɲuman t'i la e ala walayi mɔgɔw bɛ ɲinɛ i ka masiri kɔ jogo b'i nege bɔ mɔgɔw la ɛ ko nin den ye jɔn ka mɔgɔ ye tan mɛ nin malo ka dɔgɔn dɛ mɔgɔw ɲinɛna i pari cogo bɛɛ kɔ malobaliya ye mɔgɔw ɲinɛ a kɔ jogo min perezantera o ye ala mɔgɔw ɲinɛna a bɛɛ kɔ o kɔrɔ ye hali ni fini ɲuman t'i la jogo ɲuman ka y'i la ah e ala kira ka kumakan wɛrɛ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko ko bɛɛ k'i jija sahaba y'a jija dulɔkiba ɲuman ka sɔrɔ a bɛɛ bolo a bɛ don ni min ye jama la sahaba dɔw ye kira ɲininka ko a kira anw ye fantan ye e ko dulɔkiba ɲuman ka sɔrɔ anw bolo dulɔkiba ɲuman sɔngɔ tɛ anw bolo ya ala ka kira anw b'a kɛ di e ko an ka dulokiba ɲini an bɛ don ni min ye jamadenw fɛ kira k'u ma ko duloki min bɛ don mɔgɔ kan na n kan tɛ o ma n kan bɛ jogo duloki de ma jogo duloki hali ni duloki kolon bɛ mɔgɔ la ni jogo ɲuman b'i la i bɛ bonya sɔrɔ wa jogo ɲuman mana mɔgɔ diya mɔgɔw ye i tɛ nege bɔ u la nafolo mana k'i bolo cogo o cogo bani ni jogo ɲuman t'i la bilahi n'i ka nafolotigi bɛ dɔgɔya i kɛra faama ye cogo o cogo ni jogo ɲuman t'i la faama joli ye tɔgɔ jugu fa e ala faama joli lɛbura ni jogo juguya ye Ha fanga y'a bala a la nafolotigi joli lɛbura ni jogo juguya ye dɔnnibaa joli lɛbura ni jogo juguya ye maaba joli dɔgɔyara ni jogo juguya ye i jogo dilan dɛ bani fɛn kana k'i bolo wari kana k'i bolo fanga kana k'i bolo i kana kɛ maaba ye mɛ n'i jogo ɲɛna i bɛ diya mɔgɔw ye n'i jogo ɲɛna mɔgɔw b'i kɔrɔta n'i jogo ɲɛna mɔgɔw b'i bila yɔrɔ la k'u yɛrɛ bɔ yen aa ko karisa kɔni k'a n'a ka ko wɛrɛma ko a tɛ sɔn i ma karisa kɔni a n'a ka ko aa wɛrɛma tiɲɛ tiɲɛ na ne dalen don a la ka tɛmɛ n yɛrɛ kan mun b'o se mɔgɔ ma jogo ɲuman wa i janto ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko mɔgɔ jogo ɲuman ka fisa n'a ka sanu ye n'i masirila ni sanu ye n'i ma masiri ni jogo ɲuman ye a bɛ na n'a ye sɛbɛnbɛn wɛrɛ la ko mɔgɔ min ye udu kulu ɲɔgɔn na komi e ma taa maka i tɛ udu kulu dɔn kuluba min b'an fɛ ni mɔgɔ min ye kuluba ɲɔgɔn na o sanulama ko mɔgɔ min ye o bila a den ye ani mɔgɔ min ye jogo ɲuman kelen don a den la ko jogo ɲuman kelen ka fisa ni kulu sanu dili ye den ma mɛ kulibali don teri ma faamu ni ala k'a ɲɛ ka d'a ma aha a ko ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko juru sarali ko a k'a dɔn k'o ye diinɛ dɔ ye dɛ ee ne tɛ nin dɔn silamɛya la o de ye tiɲɛ ye mɛ silamɛya ma kuma nin kan n balimakɛ i ma taa yɔrɔ jan dɛ walayi n'i ye kitaabu woloma silamɛya ma pan foyi kunna k'a ma kuma nin na aa nɔ nɔ nɔ nin ko in kɔni silamɛya da ma don a la ayi e m'a ɲɛɲini silamɛya da donna fɛn bɛɛ la a lajɛ kira da nalen filɛ se juru ko kuma ma ko juru sarali bani k'o ye diinɛ dɔ di layilaha ilala juru ta tɛ haramu ye silamɛya kɔnɔ ayi silamɛ bɛ se ka juru ta o tɛ haramu ye mɛ i k'a dɔn n'i ye juru ta silamɛya y'o dayɛlɛ i ye mɛ ka taa juru sara ko o y'i ka diinɛ dɔ ye ni mɔgɔ min ye wali juru ta k'i ban k'a sara i ye diinɛ tiɲɛ ee n ko dɔw bɛ juru ta ni ɲɛji o sara kuma maa se kuma min na ka k'i cɛsiri ka wuli k'i jɔ o tigi fɛ yɔrɔ min ka di i ye n wele walima ka taa mɔgɔ ka juru ta kumakan dumannin na k'i kolonkolon k'a senw mɔsi k'a kamankunw digidigi k'a ka yɔrɔw jɔsi juru nɔfɛ o sara kuma maa se ka sɔrɔ layidu b'i min n'a ni ɲɔgɔn cɛ k'i dogo dogo o tigilamaa la kira ko k'a fɔ a ye aw minnu ye silamɛw ye kira ka ladilikan de don ko n'a ye mɔgɔw ka juru ta a y'a sara ko juru sara ye diinɛ dɔ ye kira ye cɛ dɔ sɔrɔ misiri kɔnɔ kisi ni nɛɛma b'a ye seli kuma kun tɛ kira donna a ye cɛ in sigilen ye min kɛ cɛ gɛnba sara ka wuli k'i ka seli kan a y'a dɔn ala kira don min kɛ ko kira k'e don wa kira ko ne don balimakɛ a kɛra di e bɛ misiri kɔnɔ nin kuma in na ne tɛ deli ka e ye yan dɛ nin waati in na tan ni seli kuma tɛ ɛ a ko ala kira ma ko n bɛ yan n tɛ yan seli la koyi jurumantigiw de wulilen don n nɔfɛ Ni n ye n kun bɔ kare o kare fɛ n b'a sɔrɔ dɔ bɛ n ɲɛ yen. Gɛlɛya kama n ye mɔgɔw ka juru ta fan bɛɛ fɛ. N bɛ dɔ tugu yɔrɔ dɔ, n bɛ t'o tigɛ yɔrɔ dɔ, n bɛ dɔ tigɛ yɔrɔ dɔ, n bɛ t'o tugu yɔrɔ dɔ. Mais bi sɔgɔmada in na, a b'i ko ne ka jurumantigiw dama ye wele bila ɲɔgɔn ma. N mana n kun bɔ yɔrɔ o yɔrɔ, dɔ bɛ n kunbɛn. Ne yɛrɛ y'a ye sa, dogo yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen, n bolila ka don misiri kɔnɔ yan. N ye e mankan mɛn sisan min kɛ a kɛra n ɲɛna ko jurumantigi dɔ natɔ don o de la n ye seli daminɛ ee bani n ko fulaw b'o kɛ aa n'u ye wali juru ta jurumantigi mana na wari nɔfɛ a b'i poro seli golo kan a tɛ wuli dɛ ka taa seli de daminɛ sa ni denw donna tuma ko a bɛ seli la a bɛ to k'a kunkolo yɛlɛma n'a ye e ja ye a bɛ tɛmɛ a fɛ a tant que e ma taa seli tɛ ban e mɔgɔ min ka suran dɔnnen tɛ tɛmɛ suran fila kan e ka seli kan ka janya mɔgɔ min dan ye fatiya ni kulu walahu ye e bɛ taa eri fila kɛ golo kan mun ye Allahu akbar wa i ɲɛ b'o fula namaratɔ ninnu minnu na u ye banki juru min bɛ o la u y'u kun sigilen min kɛ mɔgɔw kun u misi son i ye misitigi fɛn o fɛn binnen ye jamana in fulaw de y'a bin i ye banki o banki binnen ye jamana in na yan n'u ka juru ta bali fulaw de don a papiye namaralen bɛɛ a bɛɛ ye olu de ban ala ka' ye nka ala ka hakili ɲuman d'u ma ɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko juru sarali wajibi de don kira ko cɛ ma ko n bɛ taa mɔgɔw ka juru sara a ko ala kira ma ko a tɛ n bolo de walahi kira n bannen tɛ sara n ye juru o juru ta n ma tiɲɛni k'a la koyi mais n ye mɔgɔw ka juru ta n mana don min na o bɛ tiɲɛ n mana don min na o bɛ tiɲɛ n yɛrɛ t'a dɔn n b'a kɛ cogo min kira ko ko o tuma na i tɛ na n k'i kalan fɛn la min b'a to i bɛ mɔgɔw ka juru sara wa o dama tɛ n'i ye mɔgɔw ka juru sara k'i to o fɛn in kan i bɛ sa i tɛ juru ta maa fɛ wa i tɛ siran foyi ɲɛ mm. ni ala tɛ wa i fari tɛ faga ala batoli la fiyewu cɛ ko kira ma k'o bɛ yan kira ko k'o dama tɛ hali sa wa a bɛ salaya bɔ hadamaden na cɛ ko kira ma k'o bɛ yen mm. kira ko k'o dama tɛ Tellement faamu dɛ? Kojugu. Ko wa k'i tɛ kɛ bakilu ye. Abada. O kɔrɔ ye i bɛ fɛn sɔrɔ Naamu. et puis n'i ye fɛn sɔrɔ i tɛ kɛ maa tɛgɛmagɛlɛn ye. La. A ko ala kira ma ko n kalan a la joona. Ayiwa. Fidaaka ummi wa abii yaa rasulalah n ye n fa ni n ba kɛ k'i kunmabɔ yaa Ala ka kira n ladɔnniya o la dɛ ninnu ye arabuw ka kuma cogo dɔ ye n'u bɛ fɛ ka fɛn ɲini i fɛ ha u b'a fɔ ko n ye n fa ni n ba kɛ k'i kunmabɔ Siga t'o la. tellement faamu ni Kojugu. kira ko a ma a ko n b'i kalan dugawu dɔ la k'i bɛ to k'a fɔ sɔn alahuma ini auzu bika min alhami wal huzni wa auzu bika min alajzi wal kasali wa auzu bika min aljubni wal bukli wa auzu bika min galabati dayini wa kahari rijali

Wa auzu bika min galabati dayini wa kahari rijali mɔgɔ mɔgɔ b'a kalan siɲɛ saba i seli wo seli kira ko cɛ ma ko n kalela ala la ni uhudu kulu ɲɔgɔn sanu de juru b'i la aa aw ka bi fɔ cogo la i n'a fɔ banki kuturu o de juru b'i la ko n kalela ala la fo ala b'a sara se d'i ma o dama tɛ dɛ i bɛ sa i tɛ juru ta tun parce que dɛsɛ min kan k'a to e ka juru ta ala t'o dɛsɛ s'i ma wa i tɛ siran foyi ɲɛ ni ala yɛrɛ kelen tɛ wa i tɛ salaya bali ayi a bɛ salaya gɛn ka bɔ mɔgɔ la wa a bɛ limaniya di adamaden ma wa adamaden fɛn fɛn kan ka kɛ dɛsɛ ye ala t'o s'i ma n'a ye tellement faamu n ye nin d'i ma ala kama kana tulonkɛ ni dugawu in na tellement faamu i bɛna fɛn dɔ faamu nin yɔrɔ kɔnɔ bali c'est-à-dire ne y'a ye mɔgɔ min b'a fɔ o la ko sababu ye nkalon ye est-ce que e hakili ye taara yɔrɔ jan k'a lajɛ kira ye cɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ gɛlɛya de y'a bila yen e ɲɛ bɛ maa caman na misiri dɛbɛn da la e ɲɛna ala ko yɛrɛ yɛrɛ don wa sɛgɛn min b'a la o don n'o ye baara yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ don o don o tɛ tɛmɛ hali misiri da la i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na alimami ka sabara ta la alimami kanu tɛ dɛ cogo de t'o bolo o ye kalan min kɛ diplɔmu min b'o bolo n'o ye biro sɔrɔ don o don hali o tɛ alimami fo caman kurulen don fɔɔni yɔrɔ ma sɔrɔ dɛ bɔn gɛlɛya o bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ɲuman ye gɛlɛya a bɛ dɔ yɛrɛ kɛ mɔgɔ jugu ye mɛ gɛlɛya k'i kɛ mɔgɔ ɲuman ye o ka fisa k'i kɛ mɔgɔ jugu ye dɛ kulubali dɔ dɛ bɔn kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ye cɛ ye misiri kɔnɔ gɛlɛya de b'a la mɛ kira ye a kalan sababu la tari ma faamu de ɔ naloma dɔ bɛ n'a fɔ aa wayi o bɛ se ka kɛ o parce que kira ma kira ye dugawu de fɔ a ye mɛ est ce que kira ye sɛbɛnden d'a ma walima est ce que ala kira ye nasi dɔ bɔ ka d'a ma e ala n bɛ nin fana dalilu d'i ma i k'a faamu c'est à dire kira sɔlɔlahu alayhi wa salama ala kira kan ko kuma min bɔra ala kira nɛn kan o fɔli yɛrɛ karisa nin kɛ o ɲɔgɔn na nasi bɛ karisa denkɛ mɛ n ko karidante ko bɛ gɛlɛya kuma dɔw la polisi la mɛ dɔ b'i ci ko taa nin kɔmisɛriya in na n'i sera kɔmisɛri fɛ yen telefɔni d'a ma n'a bɛ kuma e bɛ se o kɔmisɛriya la i bɛ telefɔni di kɔmisɛri ma min ye e ci o bɛ kuma kɔmisɛri fɛ dama a ma sɛbɛnni kɛ dɛ ayi a ma budinati d'i ma a ma foyi kɛ mɛ a bɛ kuma kɔmisɛri fɛ a kɔmisɛri cɛnin min filɛ i kɛrɛfɛ kamalen ne ka denmisɛnnin don ɲɛma i k'a dɛmɛ ka a ka piyɛsi dilan mɛ o tɛ dilan munna de min mana tɛ yan mɛ o ko bɛ bonya ni mɔgɔ dɔ kuma cogo ye mɛ mɔgɔ dɔ bɛ o ka telefɔni kan tɛ mago ɲɛ o fo k'a ka kariti yɛrɛ de d'i ma taa ni nin ye n'i sera kɔmisɛri fɛ yen i ka n ka kariti jira a la mɛ dɔ mago tɛ ka kariti d'i ma o b'a fɔ n'i sera yen taa fɔ a ye ko ne de y'i ci dɔ tɛ hali weeleli kɛ o b'a fɔ dɔrɔn taa karisa bara ko ne de y'i ci i bɛ don dɔrɔn i b'a fɔ ah, karisa bɛ yan hɔ kari ko ko n ka na e kari de y'i ci e ah, i bisimila mɔgɔ bɛ bonya ni fɛn fɛn ye kow bɛ ten de kira kan ko dama o ka bon nasi ye kira kan ko o ka bon sɛbɛn ye i janto yɔrɔ ninnu na dɛ lemaniya ye lemaniya ye mɛ e ka lemaniya tɛ se ka bonya ni ala kira ta ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam mɔgɔ bɛ ala dɔn ka tɛmɛ ala kira kan mɔgɔ bɛ lemaniya ka tɛmɛ kira kan mɛ kira ka lemaniya degere fɛ kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam kira ma da su fɛ abada n'a m'a yɛrɛ kalifa ala la ni dugawu ye a bɛ alifatiya kala a tigɛ kɔnɔ ka kuluhu walahu kala tigɛ kɔnɔ ka kulu awuzu birabi falaki kala ka kulu awuzu birabi nasi kala ka a daji mɔrɔsɔni tu a tigɛ kɔnɔ k'a mun a farikolo la ka tila k'a tu a muso tigɛ kɔnɔ ko a mun n kɔ la i yɛrɛ k'a mun i fari la kitabu y'a sabati kira ka hadisa kɛnɛmaw kɔnɔ fatumatu nana ni hasan ni huseini kira k'u ma ko a kɛra di a ko ko a b'i n'a fɔ i mɔdenw fari ka kala kira ye i bolo maga u fari la fariw ka kala o yɔrɔ bɛɛ kira ye kulu awuzu birabi falaki a y'o kala siɲɛ saba kulu awuzu birabi nasi a y'o kala siɲɛ saba ka u farikolo fiyɛ ka a bolo mun u fari la ka jigin o kɛra yɔrɔ min na an ba fatumata ko ko o kɛlen ko ale y'a ye ko hasan ni hussein k'u fari bɛɛ sina ka suma u tɛmɛna u ka denmisɛnya tulonkɛ fɛ ɔ i bɛna dɔn o la k'a fɔ jaa sababu bi kɛ a bi bɛn a bi tiɲɛ dɛmɛ a bi mɔgɔ dɛmɛ Duuru den ni fɛn min banna tali ma ka ban fofoli ma karanga bɛ jɔ o k'o koori k'aw bila diinɛ nɔɔrɔ karanga kɔnɔ k'aw lakana ni alikurani bonya ye a ye Elhaji Banjugu Dunbiya sɛgɛrɛ diinɛ karamɔgɔba ka aw dɛmɛ fɔ aw yɛrɛ ka kɛ maa wɛrɛ dɛmɛbaa ye Elhaji Banjugu Dunbiya y'o gafe sɛbɛn ko diinɛ danbe cɛbaw ka gundo tangalen n'i y'o sɔrɔ i farala moribaw kan fɛn min ye san don dumanw ye furuɲɔgɔnw ka ɲɔgɔn bɔ kotɔ la ka filɛli kɛ i yɛrɛ ye nin bɛɛ ɲɛfɔ bɛ livuru in kɔnɔ arabu ni faransɛ la ka tugu o la latifu sɛbɛnden bɛ yen mago bɛɛ dila sɛbɛn dugutaa jago kalan furu denko bolomafɛnko baarako maa mago bɛ i la tanu a tanu dilanna ye ni alikurani ko di ye fura ye sufi mori ye di labɛn ni ala dogolen tɔgɔw ye bana kɛɲɛkɛ bana sidɔnbali donkɔnɔ bilankɔnɔ tonkɔnɔ k'a bɛ da walo o di filɛ ni garijɛgɛ ko don aw ye dalu karamɔgɔ ɲɛsɔrɔ dayɛlɛ wusulan b'a bolo gundobɔrɔtɔ tɛ nka a ye dɔ kuma bɔ n'i ko yɛrɛ ka sigifɛn jugu ni mɔgɔ jugu kɛlɛ ka sirijugu kɔrɔw tigɛ kabi bɔnmuna fɔ bi ani ka kuraw bali yanni ɲɛw tuguli cɛ jidi ka sabati kelen gwatigɛ ka kisi masada don ka yɛrɛ ɲɛnamini to a k'i to dɔlɔ fara dɔrɔgu kan o nasi dumanw bɛ a minko kelen bɛ ka kunnafɛn gɛn ka kunkolodimi gɛlɛn wuli latifu mari ka fo ka siyɔrɔ wasa kɛ i nafala ye don bɛɛ ami elhaji banjugu dunbiya sabu ala m'o kɛra n'aw sera atɛdebugu sept cent cinquante-neuf logements sugufiyɛ tilebin bolo la a bɛ mali jɔnjɔn ye so bili kan wele fɔn 66 20 17 17 76 20 17 17

ala k'an bɛn sawaba ma o la bani i janto o yɔrɔ ninnu na sabu ye tiɲɛ ye dugaw ye tiɲɛ ye sɛbɛn ye tiɲɛ ye nasi ye tiɲɛ ye mɛ ni mɔgɔ min ko ne ka limaniya degere fɛ ne tɛ sɛbɛn fɛ ne ka limaniya degere fɛ ne tɛ nasi fɛ ne bɛ n ta kɛ nafila ye walima ne bɛ n ta kɛ n bɛ a kalan k'a mu n farikolo la baasi tɛ nin si la n delila k'a f'i ye kira kisi ni nɛɛma b'a ye kira ma bɔ a ka da fɛ don si n'a ma dugaw kalan a ma bɔ a ka da fɛ abada n'a ma dugaw kalan ni kira tun bɛ bɔ a ye sahabaw kalan a la a ko ni aw dɔ la kelen bɛ bɔ a ka bulonda fɛ ko a b'a fɛ ala ka aw kɔlɔsi wa a b'a fɛ ala ka kɛ aw ka garide kɔɔri ye wa sahabaw ko ɔhɔ kira ko n'a bɛ bɔ a ka bulonda fɛ ko a b'a fɔ ko bisimilahi masha alahu tawakaltu alalahi lahawula wala kuwata ila bila bisimilahi masha ala tawakaltu alalahi lahawula wala kuwata ila bila kira ko ni mɔgɔ min ye nin fɔ i bɔtɔ fo k'i segin i bɔra du min kɔnɔ ala b'o du kɔlɔsi f' i ka segin wa e yɛrɛ min y'a fɔ ka bɔ ala bɛ e yɛrɛ kɔlɔsi i taa yɔrɔ la f' i yɛrɛ ka segin nin tɛ dugawu ye n delila k'a fɔ i ye masakɛ dɔ tun bɛ Ɔrɔmukaw ka jamana kan kunkolodimi gɛlɛn y'a minɛ u ye fura bɛɛ k'a la kunkolo ma kɛnɛya mɛ a gɛlɛyara a ye cidenw wele ka taa Seydina Umaru fɛ yen, o don Seydina Umaru bun Katabu bɛ kalifaya la silamɛw ka golo kan, a bɛ kira nɔnabila la, cidenw nana se a ma ko aa anw ka Ɔrɔmu masakɛ de kunkolo b'a dimi, fura si bɛɛ kɛra a la bɛɛ dɛsɛra, a ko ka na aw silamɛw lajɛ n'a fura bɛ sɔrɔ aw ka kuranɛ kɔnɔ, Seydina Umaru ko k'a fura bɛ yen u ko Seydina Umaru ma ko jumɛn don Seydina Umaru ye sɛbɛnfuranin dɔ ta ka sɛbɛnnikɛkala ta ka bisimilahi rahamani rahimi a ye nin sɛbɛn sɛbɛnfuranin dɔ la k'a kurukuru k'a sɔɔri fugula dɔ kɔnɔ ko a ye taa nin di masakɛ ma ko a ka to ka nin fugula don a kun na o fugula in dalen ye di masakɛ ma n'a ye fugula in don a kunkolo la dɔrɔn kunkolodimi bɛ tunu a la mɛ n'a ye fugula in bɔ a kunkolo b'a dimi a nana mɛɛn ten n'a ye fugula bɔ dɔrɔn kunkolo b'a dimi mɛ n'a y'a don yɔrɔ min na kunkolodimi bɛ taa don dɔ la a ye fugula in bɔ k'a lajɛ k'a lajɛ k'a lajɛ a ɲɛ b'a la woni dɔ b'a la fɛn dɔ sɔrilen don yen a y'o fɛn wɔgɔbɛ k'a lajɛ k'a walaka ka t'a sɔrɔ bisimilahi rahamani rahimi de sɛbɛnnen don bɔn a lajɛ i bɛna dɔn na k'a fɔ e ka lemaniya bɛ se ka bonya ni sedina umaru bun katabu ta ye e bɛ se ka ala dɔn ka tɛmɛ o kan setanɛ tun bɛ boli mɔgɔ min natɔ ɲɛ e tɛna dɔn k'a fɔ ko o ye min kɛ e bɛ se ka ala dɔn n'o ye e ka tawuhidi bɛ bonya ni olu ta ye bɔn o la n ye ninnu d'i ma i k'i janto a la kan'a to maa k'i nɛgɛn k' a b'i bɔ fɛn dɔw kan bani sababu ye tiɲɛ ye dɛ walahi ala ma foyi dilan ni ala ma sababu da ala ma foyi dilan ni ala ma fura bila o la wa ala ma foyi tiɲɛ n'a ma dilancogo dɔ fɔ o la wa fɛn fɛn dilala ala bɛ fɛn dɔ bila a kɛrɛfɛ ka kangari da ko n'a ye nin kɛ a bɛ tiɲɛ wulibali don dɛrɛ mɛ ala bɛ sanji jigin ka bɔ sanfɛ aa a bɛ fɔ sɛnɛkɛlaw ye a ye taa sɛnɛ kɛ dakɔr mɛ bani e ala n ko fɛn dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ dabali dɔ bɛ yen n'u y'a dabali k'a don i ka foro kɔnɔ bani sanji kana dan na ma e yɛrɛ kana dan sɛnɛ ma walahi i ka sɛnɛfɛn si tɛ ɲɛ i ye fɛn fɛn dan i ka foro kɔnɔ a t'i ka foyi ye o dabali bɛ wulibali don dɛrɛ o dabali bɛ mɛ ni o dabali bɛ mɔgɔ ka foro kɔnɔ kuranɛ nana ni o fura ye sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ suratul wakiya iza wakati sura aya kelen b'a kɔnɔ bani se sɛbɛnnikɛbaa dɔ ma dɛ ko a k'o sɛbɛn o sɛbɛn papiye la siɲɛ kɛmɛ k' a sɛbɛnden kuru k'a d' i ma antum tazira'unahu am nahnu zari'una a bɛ nin sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ ka basumala bila sanfɛ ka sɔlatu tugu a la ka sɔlatu kɛ a dugumana na u b'a fɔ fɛn min ma ko bara utu soden o bara utu soden moriw b'a dɔn i b'o tugu a la dugumana na ka sɔrɔ ka a sɛbɛnden kuru bani n'i y'o don i ka foro kɔnɔ hali n'i ka foro bonya ye hectare kɛmɛ ye ala b'a bɛɛ kɔlɔsi dabali si tɛ yen min bɛ se ka e ka foro tiɲɛ karima bamuni ɛ ala bani ala k'a ɲɛ ka d'a ma o dabali b'an fɛ maninkala o dabali b'an fɛ bamanan na o dabali bɛ miyanka la n ko o dabali bɛ yen siga t'a la dɛ o dabali bɛ bɛlɛdugu n'o y'a baara k'a don i ka foro kɔnɔ walahi sa kana dan d'a ma terima ba wuli mɛ dabali bɛ dabali la bani n'o y'o dabali kɛ a o dɔ bɛ kɛ shɛfan la shɛfan den kelen n'o y'o ci i ka nafolo ɲini yɔrɔ da la e ka butigi dayɛlɛnlen walima i ka maganzɛn da walima i ka baara yɔrɔ i ka nafolo kan ka sɔrɔ yɔrɔ min n'o y'a baara kɛ shɛfan den kelen la k'a ci aa i ɲɛ kana d'a kan o de ka gɛlɛn n'i ɲɛ dara a kan dɔrɔn baara minɛna o yɔrɔ o bɛ bin de ni butigi don a bɛ datugu ni maganzɛn don a bɛ datugu ni nafolo ɲini yɔrɔ si o si don ala b'o fanga ban k'o barika ban ala de sɔnn'o ma mɛ ala ko a ye deli dɛ ɲumankɛla bɛ ala deli ala b'a ka ɲuman kɛ ka sigi k'a makɔnɔ jugumankɛla yɛrɛ b'a deli a b'o ka juguman jaabi ka tila ka sigi k'o makɔnɔ Ala ye deli fɔ tuma min a ma ɲumankɛla dama fɔ a ma jugumankɛla dama fɔ jugumankɛla bɛ ala deli ko juguman kɛ ala bɛ sɔn mɛ a bɛ tila k'a makɔnɔ e ɲumankɛla munna e tɛ ala deli pour que ala ka ɲuman kɛ bani ala mɛ o ala tɔgɔ bɛ yen dɛ walahi N ko o daliluw bɛ yen, o Ala tɔgɔw bɛ yen karamɔgɔw fɛ min bɛ o siri juguw tigɛ. Ne y'o fɔ aw ye, e ɲɛ bɛ maa caman ka mana gannen la, ka maa caman ye lahala dɔ la e yɛrɛ fɛ fugariya de don walima e fɛ ɲɛdɔnbaliya de don walima e fɛ salaya de b'a la a dɛsɛlen don ka wuli ka jɔ bani o tɛ dɛ. walahi foyi tɛ min b'a kan i y'o dɔn wa fɛn dɔ de b'a kan moriw b'a fɔ a ma ko okuda bamananw ko a ma ko siri bani siri ma ɲi dɛ ni siri juguyara i kan hali ni fura dira i ma i ko ale tɛ se ni siri juguyara i ma i b'i da i si dilan kan ni dugu jɛra ka wuli ka taa i dahirimɛ ɲini i tɛ se ni siri b'i kan i ka hɛrɛ bɛ bila i ka bulonda la ko bɔ dɔrɔn t'a ta i tɛ se ni siri b'i kan hali ni mɔgɔ dɔ ye layidu ta ko a bɛ ko dɔ dilan e ye bani kunko dɔ bɛ bin o tigi yɛrɛ kan o bɛ ɲina e ta e dɛmɛ kɔ c'est-à-dire i dɛmɛbaa yɛrɛ bɛ ko sɔrɔ ala ni dɔw ka siri fanga bonya fɛ bani mɛ fura bɛ nin bɛɛ la n ko fura b'a la fɛn jumɛn bɛ siri tigɛ ka bɔ adamaden kan fɛn jumɛn bani ne y'o dilan ye yaa mɛnna o a ye mɔgɔw dilan dɛ mɔgɔ dama minnu bɛ dingɛ kɔnɔ n'o bɔra e b'o da dɔn mɔgɔ dama minnu t'a dɔn bɛ kɛ fɛn ye somɔgɔw jigi tigɛlen kun don a la ka d'a kan i ti fɛn ɲɛ i ye min kalan e fa y'a si bɛɛ kɛ k'e ka kalan sara i ba y'a si bɛɛ kɛ maɲumakonin na k'e bɔ i bo n'i sugunɛ na bi e kɛra sanfa dugufa ye olu jigi dalen e tɔnɔ kan kuma min na siri jugu ni dabali jugukɛlaw wulila e nɔfɛ k'i ta tiɲɛ k'i mago sa k'i ka baara tiɲɛ k'i ka baara ko don galama la k'i garisɛgɛ tiɲɛ foyi tɛ dilan ka d'e ma n'o bɛ ɲɛ i yɛrɛ tɛ don foyi la n'o bɛ ɲɛ i tɛ fɛn gɛn k'o minɛ ni min gɛnbaw y'o gɛn k'o minɛ k'o d'i ma o yɛrɛ bɛ tiɲɛ i la i tɛ fɛn dilan fɛn dilanlen mana d'i ma o bɛ tiɲɛ i bolo bani siri bɛ nin kɛ mɔgɔ la. mɛ n bɛ min f'i ye balimakɛ e ala masa daga ɲini k'i ko a la walayi masa daga ɲini ala kosɔn i ko a la tile kɔnɔntɔn i ka ala makɔnɔ ala bɛ na min k'i ye janko an bɛ sunkolo la sunkolo ye dugawu jaabi kalo de ye wulibali don dɛ n ko sunkolo ye dugawu jaabi kalo ye ala bɛ fɛn dɔw minɛni bila kalo saba mɛ ala b'a minɛ sunkolo su kelen fɛn dɔw bɛ yen i bɛ wurudi dɔw kɛ ala wele dɔw bɛ yen kalo saba i b'a kɛ a bɛ jaabi mɛ sunkolo kɔnɔ i b'o kɛ su kelen ala bɛ jaabi jira i la a m'a f'i ye ko su kelen b'a kɔnɔna na ko o b'i n'a fɔ kalo ba kelen ya o kɔrɔ ye san bi seegin ni kɔ san bi seegin ani san saba o baara ala b'o dilan sunkolo su kelen kɔnɔ san bi seegin ni saba baara min bɛ k'o kɔnɔ n'o bɛ dilan ala b'o dilan su kelen o bɛ sunkolo de kɔnɔ o ye manamana kalo ye bani mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ sɔrɔ muso don cɛ o cɛ mana bɔ a nɔfɛ e ala kunafɛn jugu b'a nɔfɛ kunafɛn bɛ don a n'o ni ɲɔgɔn cɛ cɛ wo cɛ nana ko a b'a furu kunafɛn bɛ don a n'o ni ɲɔgɔn cɛ a ni cɛ dɔ bɛ san tan kɛ kanu na mɛ n'o y'i da don furu ko kuma na don o don a n'o bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw ka kunafɛn yɛrɛ bɛ yen o tɛ i bali ka furu mɛ a bɛ to ka na da i fɛ i bɛ hakɛ to a bɛ to ka na da i fɛ n'a dara i fɛ kuma o kuma n'i y'a ye sugo la dugu mana jɛ dɔrɔn i ni cɛ bɛ kɛlɛ i cɛ bɛ nege bɔ i la hali i t'a fɛ k'a ye walima i yɛrɛ bɛ nege bɔ i cɛ la hali i t'a fɛ k'a ye wali kɛlɛ hali ni muso ye garisɛgɛ sɔrɔ ni kunnafɛn in nana da fɛ dɔrɔn ni kunnafɛn taara o dugujɛ i b'a ye a bɛ a ka koli ye bani o bɛ e nɛgɛn ko taa nin kɛ taa taa nin kɛ taa taa nɔnɔ kɛ ji la taa saga faga bada la taa shɛfan ci kare kun na taa woro ɲini ka nin kɛ tan o ye musirikiya ye mɛ kuranɛ ye o di an ma kuranɛ y'a di an ma bani ne b'o de f'i ɲɛna n'i ko mɔgɔ ka fɛn dɔ dabila a ka kan ka fɛn min kɛ f'e k'o fɛnɛ fɔ a ye karisa kana nin kɛ nin bɛ ala dimi mɛ ala bɛ diɲɛ ni min ye mun na e t'o fɔ a ye

Laka alali san ta min to mara da n'a fɔ a sula sa na ka taa bila su laban la i bɛ waati ni bɛɛ sɛbɛn ka n'a bila fɔ su to nasi ni bɛ suma ma bani e ala sadiri jinɛ kɛra sugu o sugu ye kunnafɛn kɛra kunnafɛn fasɔn o fasɔn ye yɔrɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn ɛ ko kunnafɛn min b'a nɔfɛ ko kunnafɛn silamɛ don ko mɔgɔ man kan k'o gɛn kunnafɛn silamɛ tɛ don muso la ayi kunnafɛn silamɛ tɛ don muso la parce que e ye jinɛ de ye nin ye mɔgɔ de ye e bɛ don nin na i y'a tɔɲɔ parce que e tɛ se k'a den sɔrɔ a tɛ se ka e den sɔrɔ wa furu yɛrɛ tɛ daga e n'a ni ɲɔgɔn cɛ aa mɛ e donna o la silamɛ bɛ don o la mɛ o bɛ na e a ka kunnafɛn yɛrɛ a kalannen don a bɛ kuranɛ kalan o ye nɛgɛnni kan de bani ni nin dira i ma e ka karamɔgɔ dɔ ɲini a ka nin sɛbɛn ka d'i ma sura mugan kuranɛ kɔnɔ ka bɔ watini ka na nasi la jiri wolonfila de bɛ k'a la i bɛ jiri wolonfila ɲini mɛ a jiri wolonfila la minnu ni minnu tɛ kelen ye jiri tɛ jiri bɔ la jiri min ni jiri min tɛ kelen ye jiri siri wolonfila mɛ i b'i jija wɔɔrɔ bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn na wolonfilanan i jija o ka kɛ jiri min n'u b'a fɔ a ma ko koroninfin cɛman jiri min fana ka jugu jinɛ ma ni yiri bɛɛ ye o ye o de ye koroninfin cɛman i b'i jija k'o ɲini o ka ye a wolonfila cɛ la bani n'i y'a don daga la k'i ko walahi n kalila ala la ne m'a fɔ ne bɛ jinɛ gɛn dɛ mɛ i kolen nin na e tɛ ko nin na nin ka maga e farikolo la o farikolo kelen ko jinɛ ka na k'a bɛ don o farikolo la o tɛ se ka kɛ bilen ayi ni nin kɛra golo o golo kan hakala a nasi minɛ sa ni mɔgɔ ka jinɛ wulila taa dɔɔni k'a tigi la dɔɔni k'i tigɛ la i k'a mu a fari la walahi jinɛ bɛ bɔ o yɔrɔnin bɛɛ tari i m'a faamu dɛ ɔ sunkalo in bonya kama bani n ye nin labɛn n'i yɛrɛ bɛ se k'a sɛbɛn a ɲɛfɔli ye kaba dɛ mɛ n'i ko ne tɛ se parce que an ɲɛ b'an balimamuso caman de la silamɛya ka d'u ye ala ko ka d'u ye diinɛ nege bɛ u la mɛ setanɛ nɔrɔlen dɔw la kɛlen bɛ k'o kɛ maalankolon ye setanɛ donnen dɔw la k'o kɛ mɔgɔlankolon ye furu nege b'a dɔw la mɛ mɔgɔw yɛrɛ bolo k'a bannen don furu ma o tɛ dɛ cɛ cɛ tugura a kɔ n'i ma ko sɔrɔ i bɛ fara a la n'i ma fara a la ale bɛ fara i la tellement famuni wa n'a donna mɔgɔ o mɔgɔ la n'o y'i nɛgɛn ko taa yɛlɛ jinɛ na n'i yɛlɛla jinɛ na o y'i mago salen ye ah o tuma na bani nin b'o furakɛ dɛ mɔgɔ caman fana ka wele sera an ma an balimamusow b'a la an balimakɛw b'a la hakɛto bɛ kuma kan sabu maakɔrɔw bɛ k'an lamɛn o ye jumɛn ye caman y'a jira an na bana min kɛlen bɛ fɛn dɔ ye bi bani n'o ye a ɲɛfɔli ka gɛlɛn mɛ maakɔrɔw ka hakɛ to weledenw de cayara kojugu n'o ye kurusijala lagosi o kɛlen bɛ bana ye bi fɔlɔ i tun b'a ye mɔgɔkɔrɔbaw de la mɛ an bɛ waati min na kurusijala lagosi a kɛlen bɛ bana dɔ ye bana min c'est-à-dire mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la la mɔgɔ ye ko tɛ a la bilen quoi a bɛ denmisɛnninw na a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw la caman ko banjugu n'i bɛ se ka fura dɔ fɔ an ye o ko in na mɛ n bɛ min fɔ o tigiw ye muso caman de bɛ yen bi bɛnbaliya b'a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ caman yɛrɛ bɛ yen a maloyalen don a muso ma mɛ n balimakɛ kana maloya bana de don n'i ma yaala i t'a fura sɔrɔ mura b'i minɛ i b'o ɲɛfɔ i kɔnɔ b'i dimi i b'o fura ɲini kunkolodimi b'i minɛ i b'o fura ɲini tansiyɔn fura bɛ yen jabɛti fura bɛ yen mɛ n balimakɛ bana min filɛ i la kan'i sigi n'a ye kan'i sigi n'a ye kan'i bolo da i sen kan n'a ye bana tɛ bana min tɛ se ka furakɛ likuli dayi dawawuni bana bana danna ala fɛ ala y'o bana fura da ala ma bana si da ko fura t'a la fura tɛ min na ye sayabana ye tari i m'a faamu de bani mais kurusijala lagosi hmm. ale furakɛli ɲɛfɔli ka gɛlɛn parce que munna ale bɛ tila ka taa tila yɔrɔ naani de la bon n'i ye fura dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni o naani dɔ la kelen tɛ hmm. a bɛ kɛ baara ye fo a ka dɔn min don parce que karisa si kɔrɔbayara o bɛ ale bana bila mɔgɔ la bon mɔgɔ min ka kulusijala lagosi ye a si de kɔrɔbayara o de y'a to a b'ale la fura dɔ de bɛ o de ka kan ka di o ma tari i m'a faamu de o ye kelen ye a filanan bana yɛrɛ de b'ale la bana kurusijala yɛrɛ de banalen don o y'a dama ta ye tari i m'a faamu de o fura b'a dan o de fura ka nɔgɔ tari i m'a faamu kurusijala yɛrɛ de banalen don o fura ka nɔgɔ a sabanan ye jumɛn ye o ye mɔgɔ min bɛ yen bana wɛrɛ de b'ale la o bana wɛrɛ min b'a la o de kɛ bɛ ka taa nɔ bila kurusijala la Bon n'i taara kulusi jala fura di o tigilamaa ma a b'a fɔ i ye ko cɛ ka fura man ɲi ka sɔrɔ fura in ka ɲi dɛ mɛ bana dɔ de bɛ e la ma d'a o bana in ma fura kɛ kulusi jala in foyi tɛ kulusi jala la a ye foyi tɛ e ka kulusi jala la mɛ bana min b'i la dɛ fo o de ka furakɛ n'o furakɛra dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ a ɲɛna A bɛ i n'a fɔ e ka so kɔnɔ la anpulu tɛ e ka so kɔnɔ o kɔntaki tɛ baara mɛ ni mɔgɔ dɔ taara ka taa e ka so kɔnɔ kɔntɛri aw ka du kɔnɔ kɔntɛri min bɛ yen ni mɔgɔ dɔ taara ka taa kɔntɛri sote mɛ e ka so kɔnɔ anpulu bɛ faga tari di o mɛ ɛsike defo bɛ anpulu la tuma dɔ la anpulu yɛrɛ de bɛ se ka tigɛ mɛ ka sɔrɔ defo tɛ kɔntɛri la ni anpulu tigɛra i bɛ anpulu dama falen kura bɛ mɛnɛ mɛ fɛn tɛ anpulu la fɛn tɛ kɔntaki la fɛn tɛ installation la mɛ kɔntɛri de sotera duguma ni kɔntɛri sotera wantilatɛri bɛ jɔ anpulu bɛ jɔ télévision min mɛnɛnen don a bɛɛ bɛ jɔ bon o tuma na kulusijala ani fɛn dɔw de kominikelen don ɲɔgɔn na farikolo la ni bana ye o yɔrɔ dɔw minɛ o o kɔlɔlɔ bɛ se kulusijala ma a bɛ kɛ kulusijalabaatɔ ɲɛ na komi ale tɛ o bana ko in kala ma o tuma na ale b'a ye dɔrɔn kulusijala ko porobilɛmu de b'ale la ale bɛ wuli ka taa kulusijala furaw san bon i bɛ taa fura kuntanw san san o de la ɔ o bɛ to k'i lakunun dɔɔni i bɛ t'o la ka t'o la ka t'o la kabini i b'o kelen ta f'i yɛrɛ bɛna o pake yɛrɛ kunu terima faamu dɛ o bɛ taa k'a dama wɛrɛ ye ɔ mɛ o yɔrɔnin la fo a ka dɔn de sari bɛ nin fɔ mɔgɔ parce que mɔgɔw caman de ye wele kala ye banjugu dunya an fɛ nin bana na nin bana na caman yɛrɛ t'a fɔ k'a b'olu la dɛ olu b'a fɔ a bɛ n kɔrɔkɛ de la ɔ n bɛ k'a fura ɲin'a ye a bɛ n fa ncinin de la n bɛ k'a fura ɲin'a ye n mɔkɛ de man kɛnɛ n bɛ k'a fura ɲin'a ye mɛ n balimakɛ kana maloya bana de don terima faamu dɛ anw ye nin ko ɲɛ ɲini cɛkɔrɔbaw fɛ A ye wuli dɛ an y'a ɲɛ ɲini jɔ sabu fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔ ka diinɛ dilan mɛ e muso furulen de y'i bolo kulusijala tɛ mako ɲɛ e bɛ se ka dumuni di muso ma e bɛ se ka ji d'a ma e bɛ se ka so ɲuman jɔ a ye e bɛ se ka fini ɲuman d'a ma mɛ ni kulusijala ma mako ɲɛ a bɛ kɛ cogo di n k'o fana yɔrɔ bɛ furu kɔnɔ i bɛ jɔ laban wa karisa waritigiba n'a ka gardien muso minɛna a n'a ka gardien cɛ minɛna karisa n'a ka sofɛrikɛ a muso n'a ka sofɛrikɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ fɛn dɔ de bɛ na ni ko dɔ ye bɔn silamɛya b'a ɲini de o de la kira b'a fɔ an ye kisi ni nɛɛma b'a ye man raa minkum munkaran falyugayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi zalika adaful iman mɔgɔ mɔgɔ mana wale dɔ kɛtɔ ye min tɛ silamɛya ka taasira ye i bɛ se k'a bali i bolo la a bali i bɛ se k'a bali i nɛn na a bali n'i tɛ se k'a bali nin si la a bali i dusukun la bɔn mɔgɔ min ye fɛn dɔ ye e ɲɛ b'a kɔlɔlɔ la se b'i ye i bɛ se k'a ko dilan mɛ bali a dilan terima faamu dɛ n'i bɛ se ka fɛn o fɛn dilan nin kɔlɔlɔ muso caman bɛ ka kɛ jɛnɛyakɛla ye bi furu kɔnɔ nin bana in de don a bɛ cɛ min ka furu kɔnɔ cogo t'o bolo bon o kuma na ale bɛ yaala k'i mɔmɔ ka cogotiginin dɔ ɲini kɛrɛfɛ mais n balimakɛ ni cogo ɲɛna kaban muso in bɛ bɔ bilen ya o tuma n balimakɛ kana maloya wuli i ka na ATT bugu la. terima faamu dɛ kana maloya kana maloya maloya t'a la lɛbu t'a la tɔgɔfɔ t'a la n balimakɛ n b'a k'i ye ala kama an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la ni musaka min b'a la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la janko dɔrɔn parce que n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka furu dilan ani n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka furu dilan e ala a y'a dɔn a m'a dɔn ala b'a dɔn terima faamu dɛ o tuma na mɛ min cɛ ka ɲi a naaninan ye jumɛn ye bani o ye dɔw ta ye siri ye. dɔw ka kulusijala lagosi siri de don a siriw bɛ yen a dabaliw bɛ yen u b'a dilan murunin na k'a turu i tɔgɔ la maa d'a ma o muru turulen don i tɛ kɛ mɔgɔ ye dɛ ɲinɛ bɛ na yɛlɛn i ka jakumanin kan hali a t'a dɔn ko fɛn b'a kan walahi o siri bɛ yen a bɛ dilan miseli la miseli kelen kelen a siri dɔ bɛ yen n'u y'a dilan miseli la k'a turu maa dama o miseli turulen don i ti kɛ maa ye a dabali dɔ bɛ yen o bɛ dilan ngiliki bɔlɔ la ka t'o gengen fali sugunɛ kɛ yɔrɔ ni fali y'a sugunɛ k'a kan n'i tɔgɔ ye bani a banna Allahu akibaru ee dabali ma ɲi bani dabali tɛ fɛn gɛlɛn ye o ayi dabali tɛ fɛn gɛlɛn ye mais n bɛ min f'i ye a kana k'i la o de ye koba ye aha n'o tɛ fɛn gɛlɛn t'a kɛli ye dɛ mɛ n'a tɛ e la e de t'a dɔn mɛ a bɛ min na a kɛbaa tɛ sɛgɛn a kɛli la koyi mɛ a bɛ min na e bɛ sɛgɛn k'a furakɛ dɛ tariman faamu o tuma na fo ale k'a dɔn balima minnu ye weleli kɛ ko n'an bɛ se ka fayida di u ma o sira kan a kuranɛ ayaw bɛ yen ni kurusi jala yɛrɛ de don hakika la o tuma na kuranɛ aya dɔ bɛ fayidun ni bɛ ko wa i b'o sɛbɛn siɲɛ ba kelen tariman faamu de kuranɛ kɔnɔ komu komu minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ ala bɛ na n'a yɔrɔ min na kom kom kom o aya minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ olu n'u ɲɔgɔnnaw komu komu hakɛ min bɛ i b'o kelen kelen bɛɛ sɛbɛn siɲɛ ba kelen kelen ka a nasi bɔ jiri min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko gele i bɛ gele lili bɔ ka ngiliki lili bɔ ka ndomi lili bɔ ka a kɛ daga kɔnɔ ka di k'a kan ka a datugu k'a sigi a bɛ tile saba kɛ tile naaninan i b'a ji bɔ k'a kɛ bidɔn kɔnɔ tariman faamu di o tuma na ka ɲamakubara i b'o o dɔɔnin susu ka a tɔgɔ ye di ɲamaku yɛrɛ min bɛ kɛ jinibɛrɛ la o fana dɔɔnin susu mɛ olu ti kɛ daga kɔnɔ dɛ n'i y'a kɛ bidɔn kɔnɔ tuma min na de i bɛ ninnu dɔɔnin dɔɔnin susu ko o kɛ bidɔn kɔnɔ a kan ka to k'a sɔgɔmada fɛ i bɛ wɛri ɲɛ kelen min su fɛ i bɛ wɛri ɲɛ kelen min ni kurusi jala yɛrɛ de don ko dabali tɛ siri tɛ bana wɛrɛ t'a ju kɔrɔ ban i bɛ nin dɔ ye mɛ ni ninnu dɔ la kelen don siri de b'a la walima dabali de b'a la walima bana wɛrɛ de bɛ yen o de bɛ k'a sababuya a fo n'an ye ɲɔgɔn ye an k'o ɲɛfɔ e ka kɛnɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma yarabi ala k'a ɲɛ ka d'a ma a balimakɛ n'a ka garibukɛ mankan don bani an balima fana caman ye weleli kɛ ko n'an bɛ se ka fɛn d'u ma sunkalo in bonya kama min b'a to furu ɲɔgɔn bɛ bɛn min b'a to furu ɲɔgɔn bɛ bɛn bani ne hakili la ɲɔgɔnfin ye a ka ca mɔgɔw y'o lajarabi o caman nana o bonya masegin k'a ɲɛ sura min bɛ kuranɛ kɔnɔ wa shamsi wa shamsi bani ne bɛ kuranɛ daliluw ɲɛ ɲini ayi ne b'a ɲɛ ɲini ne karamɔgɔkɛ sigilen don a kama alhaji musa karabɛnta baɲugu n'i ye dalilu o dalilu n'i mago b'a la na n yɔrɔ n'a bɛ n bolo n b'a d'i ma n'a tɛ n bolo n bɛ wari d'i ma a bɛ yɔrɔ min na i ka t'a ɲini alhaji musa karabɛnta barika tari m'a faamu sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ wa shamsi muso min n'a cɛ ti bɛn walima cɛ min n'a muso ti bɛn i bɛ wa shamsi sɛbɛn ha ha ha minnu b'a kɔnɔ i b'o ha ninnu bonya ka cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ ɲɛsin ɲɔgɔn ma aya dɔ b'a yɔrɔ dɔ la wa nafsin wa ma sawaha n'i sera o yɔrɔ in ma i b'o fa fɛnɛ bonya ka cɛ ni muso in tɔgɔ sɛbɛn k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma ban i b'a nasi bɔ aa muso in bɛ dɔɔnin k'a ka tulu la a b'o mun a bɛ dɔɔnin kɛ dumuni na o ka se a cɛ kɔnɔ walima ni cɛ de don a b'a fɛ a muso in de k'a kanu a bɛ dɔɔnin kɛ dumuni na muso in b'o dun a bɛ dɔɔnin kɛ tulu la a b'o mun mɛtenɛna dɔ bɛ sɛbɛn papiye ni fitinin dɔ la papiye min ka fɛgɛn u b'a fɔ min ma ko fini a bɛ sɛbɛn o la siɲɛ kelen nin sɛbɛn cogo kelen la ka ninnu sɛbɛn k'o don don ɲɔgɔn kɔnɔ tari m'a faamu ka tɔgɔw ɲɛsin ɲɔgɔn ma o tuma na o sɛbɛnden fitinin i b'o kurukuru tigakisɛ min bɛ yen tigakolo min bɛ yen ni kisɛ fila b'a kɔnɔ i b'o o dayɛlɛ ka o kisɛw bɔ a kɔnɔ k'a bila o tiga forokonin kɔnɔ ka sɔrɔ ka papiye kɛ gaari kɛ k'a siri i b'a di muso in ma walima cɛ in ma a bɛ taa a ka du kɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ se k'i jɔ a barakun bɛ ɲɛsin yɔrɔ min na a barakun bɛ ɲɛsin yɔrɔ min a b'i ɲɛsin o yɔrɔ la a bara da yɔrɔ a bɛ dingɛ sen yen ka tigakisɛ tigakolo in sɔɔri yen ka a yɔrɔ mɔ k'a datugu maa dama o bɛ yen ban hali ni olu ye muru kɛ ka ɲɔgɔn kantigɛ u tɛ diɲɛ ɲɔgɔn kɔ u bɛ ɲɔgɔn kanu ko bɛ ɲɔgɔn ka kɛ tari m'a faamu o cogo kelen la ala k'a ɲɛ k'a d'an ma waati ye waati ye waati min b'an bolo a dafara aw ka garibukɛnin mankan don nuru dine laji banjugu dunbiya bamakɔ yirimajɔ atetebugu 759 lozeman telefɔni sisi kelen kɔ walima sɛti kelen kɔ 620 17 17 wa bi haki salatuna alayhi fajaalna bi salatuna alayhi minal faizina